Awa a boss lady awa achacha mm awa achacha ali ku America awa ama amawadalitsa anthuwa amagawa ndalama awa eti mmh amathandiza anthuwa achacha ineyo eti ndimakupatsani ulemu mwamva and inuyo mutabwera kumene pa social media pano eti like ndinka ndinka ndinkasilira kwambiri and ineyo ndimafuna ntadzakhala not kudzakhala koma ndimafuna ntadzakhala ndi zinthu zomwe inuyo muli nazo. Ndinu a ndalama, ine ndimasilira. Kusilira kwa ineyo pa inu osati kutitu ineyo ndoti am jealous, no. Ndimasilira as part of something that will encourage me to work hard to have what you have. And ineyo eti, ineyo ndimapanga respect. myself ndipo ineyo I don't let anyone to disrespect me and I don't even accept ma offers omwe amabwera ndi ma disrespect I don't kaya ma offers wo ndi a ndalama chakuti koma akangobwera ndi ngati kuti ineyo I should feel useless kapena ineyo I shouldn't feel important ndimawapanga reject just like the way I rejected you mmene mutabwera ku Malawi kuno And ineyo ine sinapempheko nambala yanu kwa munthu achacha inuyo you are the one you are the one who asked um, uyu manager wanu uja mnyamata wina uja na pa nam- nambala yanga and munabwera ku Malawi kuno munena zokuti munabwera ku Malawi kuno eti ineyo nali kuchimira ndimapanga like ndimalemba zinthu zanga zina zake nnalandira call kwa manager anu hello Tamia nthawi yakuti yakuti ukonzeke eh, lunch ndi chacha And ineyo nnakana, kukana kuja osati kunali kunali mwano yayi koma ineyo sindipanga accept chinthu chobwera ndi disrespect chifukwa munthu sungangoimbira munthu wina wake kuti hello ee umuuze wakuti wakuti abwere chanchani chanchani as if kuti ineyo I don't have things to do as if ineyo I'm not important nde ineyo even though pa social media pano ndimafuna anthu azindionera momwe ineyo ndimafunira it doesn't mean kuti ineyo life yanga ndekuti I am like, I am like that on social media no I'm not like that okay so achacha inuyo um, nthawi ina yake um, munandiimbira foni mudandaula kwambiri munkadandaula nkhani yake za Alice eya Alice chanchanyancha and ndinakuuzani zokuti it's okay za Alice tazisiyeni social media ndi choncho once you're on social media ndi choncho pa social media pamakhala anthu osiyanasiyana nde iweyo kungokhala pa social media kuti iweyo you wanna be well known you wanna be famous umakhala munthu otchuka kwa anthu osiyanasiyana kwa anthunso akaganizidwe kosiyanasiyana komano it looks like kuti no you manipulate anthu you influence anthu by giving them things that will make them love you more that's what we call you are buying you are getting fake love from people cause status ya inuyo achacha hmm? momwe inuyo momwe inuyo mulili status ya inuyo eh? ndi makhalidwe anu pa social media pano sizimatchana ta ta ineyo onta- ine- ineyo ontakhazo ndapanga acti za usavage chanchani chanchani ndapanga chanchani chanchani anthu nonso osati kuti anthu a- a- a- a- apanga adabwe yayi sangadabwe chifukwa kuti behavior yanga ya pa social media ndi zomwe ndi momwe anthu ndimafuna adzindionera zimamatchana koma inuyo anthu ena afe timakuonani ngati inuyo come on you are rich you have money komano tizinthu tinati ta pa social media pano it doesn't match

to manipulate anthu kuti azingokomenta za iwe zabwino. Munthu akangokomenta chinachake zoipa umabalalika cause you don't expect that. Ndiye in life achacha you need to expect ma negativity ma positivity. Ndiye ndifuna ndifuna ndinene ichi munandiimbira titakamba za Alice kuti eyi Alice amapanga izi ndi izi nkhani ijanso ndapanganso kuti kaya kuti ku dinner kaya ku dinner eya zinatere ku dinner ndiye ineyo ndinkalongosola momwenso Alice analongosolera Ndinkalongosoleranso momwenso a anzanu awa, a Esther-nso anakamba zoti ah, ife ku dinner kunabwera anthu chanchani chanchani and anthu anthu anamva zoti ah, ndekuti dinner inachiti, dinner chanchani chanchani inachitika, zinatha. Ndiyeno ma videos anga omwe ndinapanga kaya za Alice izi ndi izi ndi izi, munatuma anthu ena ayi kuti ah, kuti ineyo ndichotse ma video aja. Ati munkadandaula kuti Yeremia ndi daughter wanga chanchani chanchani, and sindinachotse. Ndiye apapa achacha ndikufuna no video iyiyi iyiyi yomwe ndapangayi muitenge muwaonetse a lawyer anuwo si nanganu anzanu aja ana, an, they failed kuti ineyo ndipange remove video ya inu koma ineyo video yomwe ndapanga ya inuyo I was explaining what happened Kenako ano, ndinafotokoza ah, zoti za, za dinner zija zinachitika, za dinner chanchani chanchani ankakunamizirani, ndinafotokoza. Ndiye achacha inuyo, I just feel like kuti no, inuyo ndi, inuyo musadzandipangenso text, don't ever call me, chifukwa chokuti inuyo you wanna be close to me, kuti no, ineyo ndizikubakirani kaya pa social media paja, ndizikutanani chanchani chanchani, nde ineyo sindibakira, ine ndimalongosola zinthu mwa, mwa dongosolo. mwamva eti ndiye muwauza a- a lawyer anuwo kunena zokuti mavidiyo omwe nda- na- napanga napanga za inuyo alisi chanchani chanchani sindichotsa mwamva eti ngati ngati kufa ndi umphawi ndi- ndife ndi umpha- ndi umphawi wangawo Koma inu ayi no kunena zokuti years ago some months ago I wasn't like this things are working in my life nde just because you think kuti ineyo I'm, I'm very poor I'm broke iweyo nde you are rich you can do whatever it takes you should not kunena zokuti ineyo I said age yanga ndi age yako it's different nde you have more power you can use your money on me whatever koma ineyo I don't have that power to do that chifukwa kuti ndine munthu wachichepe you're even old enough to be my mom ndiyeno usadzanibeso usadzanibeso kaya mudzakhuya mudzabwera kumalawi kunoku kaya chani ndipo musadzakambe zoti hey, rania ja cause i know kuti you wanna use me kuti ndzibhakirabhakira pano yayi eh tinkamva zoti eh, munkalipira anthu kuti adziwanena aposede ena ake chanichani zimenezo ndi zimenezo ndiye apa pamenepa video iyi ndiyomaliza amve za inuyo ndi ineyo tikambirana koma osati kutikamba inu ndi ine yayi tikambirana kwa maloya maloya anu koma muwauze loya zoti sindamia just sapanga remove video ndipo sindikupanga ndipo sindikuchotsa sindikuchotsa ndipo olo video iyi sindichotsa eya Ah, zazii zenizeni se